an baw an b'aw fo aw ye foli minɛ an b'aw wale ɲuman dɔn nka an bɛ min fana fɔ aw ye a ye organiser a ye organiser a ye organiser mun na an jɛra ala de kama lahara an bɛ o de fɔ ala ye cɛ t'aw la muso t'aw la ne bɛ min dɔn ni nin diinɛ in tɛ siga t'o la ah, wulibali nka an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ jamana yɛlɛmana yɛlɛmana o de la makamatigi b'a fɔ duru ma a dahari hayisuma dara ko kodɔn yɛrɛ dɔ ye i bɛ jamana min kɔnɔ n'a y'a tunomi k'i yɛrɛ k'i tunomi a nɔfɛ sinɔ n'i y'i jɔlen to a b'i kari n'a y'a kuru i b'i kuru a nɔfɛ n'a y'a kun kɔrɔta i b'i ta kɔrɔta a nɔfɛ n'an m'an cɛsiri ka organiser ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'ala ma fara an kan hali ala batoli bɛ gɛlɛya an ma don dɔ la yan ala ko bɔra ye min bɛ bi ni yɔrɔ kumana an yɛrɛ kana an sigi k'an bolo d'an sen kan tuguni o banna o tɛ fɔ buteli kɔnɔ dɛ ayi ayi anw ti mali ɲɛmaaya ɲini an mago t'a la fo k'an sa ala ye pilasi min d'an ma ɲɛmaa si t'a sɔrɔ ayi a tɛ sɔrɔ mɛ an b'an yɛrɛ ɲini o bɛ kɛ a sera yɛrɛ ɲini yɔrɔ ma dɛ an k'an ɲɛ yɛlɛ oh. an kun ye fɛn caman fili an kɔfɛ oh. an wajibiyara bi ka récupérer mako bɛ ka ka s'a ma anw ta ti fɔ dogo la dɛ kɛnɛ kan ko de don anw tɛna fɛn dogo b'an ni maliyɛn cɛ oh. mɛ an sera yɔrɔ min na bi a y'a labɛn a y'a labɛn ni wele y'a sɔrɔ a kana a yɛrɛ feere maa si ma a y'a janto a kana a yɛrɛ feere dɛ i bɛ min ka parti la a fɔ a ye ko an karamɔgɔ ko ko an k'an jɔ fɔlɔ a fɔ a ye an k'an jɔ fɔlɔ an tɛ se ka taa tan o. a kana a kana a yɛrɛ feere dɛ ayi a y'a to tan a ye to ala kɔ a ye to kira kɔ ɔ ni mago jɔra a la don min na ka min fɔ aw ye o b'a sɔrɔ layidu t'i bolo hɔrɔn ti fila fɔ silamɛ ti fila fɔ an sera a yɔrɔ ma sisan anw ta ti fɔ dogo la ereyɔndaw ta la kɛnɛkan ko don a ye labɛn a ka teriw n'a ka ɲɔgɔn labɛn yanni ka se mali faamasigi ma n'o bɛ kɛ don min na ɔ n'an kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye o don an b'o fɔ mɛ a fɔ kun ye yan bɛɛ k'a mɛn hayidara yɛrɛ da ko a fɔ i ka parititigi ye ko i karamɔgɔ ko ko a k'a jɔ fɔlɔ o tuma na o kɔfɛ n'an kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ an bɛn'o ɲɛɲini mali sera ye an yɛrɛ k'an lase maa t'an n'a halalaya cɛ maa tɛ se k'a ɲini fana ka tɛmɛ an kan mɛ anw mako t'a la sɛbɛ sumuni ma dala dara mako t'a la hali a fɔli n da la a bɛ n degun ni kuranɛ cɛ mɛ a wajibiyara a wajibiyara jamana yɛrɛ taacogo y'a wajibiya an kan sa ko an k'an labɛn